Mali fanga e bɛ mun de dɔn mali fanga la jamanakuntigi bɔlen kɔfɛ e bɛ fanga bolo wɛrɛ jumɛn dɔn min faralen don jamanakuntigi kan ka jamana mara maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn ɔ ne bɛ mun dɔn i t'i jɔ ne k'o f'i ɲɛna a wagati tɛ janya o sanga kunkuru damadɔ dɔrɔn don ni nin siɲɛ fɔlɔ de k'an ka video lajɛ an b'a ɲini fɛ k'i abonné ani n'an ka video diyara i ye k'a jira k'a diyara i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka bɛn ni sariya dɔ de ye wa jamana bɛɛ lajɛlen sigilen don sariya dɔ de kan o sariya nansaraw k'o ma ko constitution todunkan na an b'a fɔ ko sariya sunba gafe jamana sariya sunba sariya tɔw b'u barajuru ta ale de kɔnɔ ale de bɛ dantigɛli kɛ fanga kan ka ta sira min kan jamana kɔnɔdenw kan ka mara cogo min ani jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ye mun ye ani k'o hakɛ kɔlɔsi Mali sariya sunba gafe fɔlɔ sɛbɛnna Modibo Keyita ka fangata la, n'o bɛnna n'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye sɛptanburu kalo tile mugan ni fila, tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ. Musa Tarawele kɛlen ka fanga taraki Modibo la nɔwanburu kalo tile tan ni kɔnɔntɔn, tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni seegin, ale y'a kɔnɔnafɛnw dɔw yɛlɛma k'o dadiya a yɛrɛ la. Misali la, politikijɛkulu fila tun tɛ Mali la n'a bɔra ale kelen ta la, n'a bɛ f'o ma ko UDPM, Union Démocratique du Peuple Malien. Amadu Tumani Ture n'an b'a fɔ a ma ko ATT ale ka wulikajɔ senfɛ marisi kalo tile 26 tubabu san 1991 n'o kɛra sababu ye ka fanga taraki ka bɔ Musa Tarawele bolo, ATT tun bɛ jɛkulu min na n'a bɛ fɔ o ma comité de transition pour le salut du peuple n'an b'a fɔ o ma ko camancɛ fanga, olu nana yamaruya di ka jamana sariyasunba jɔsen caman caman yɛlɛma. Misali la politiki jɛkuluw ka caya a kana da kelen dɔrɔn ma. Kalafili référendum kɔfɛ février kalo tile mugan ni duuru tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila, an ka sariyasunba gafe laban bɔra, baara bɛ ka kɛ n'o de ye k'a ta o don na fo bi. Sariya jɔsen kɛmɛ ani mugan ani fila, o de b'a kɔnɔ. An bɛna jamana ka sariyasunba ta k'an ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fanga bolow la, jamana koɲɛ bɛ minnu bolo an ka sariya sunba gafe b'a fɔ ko mali y'a yɛrɛma hɔrɔn de ye mali seko b'a yɛrɛ la ko diinɛ ani siya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mali kɔnɔ ko fanga ye jamana kɔnɔdenw de ta ye wa fanga bɛ yen jamana kɔnɔdenw de kama o bɛɛjɛfanga de sababu la fanga tɛ jamanakuntigi dɔrɔn bolo fanga tilalen don fo yɔrɔ seegin mali kɔnɔ fɔlɔ o ye jamanakuntigi ye ni nansaraw ko le président de la république filanan o ye fangabolo ye nanzaraw ko le gouvernement sabanan o ye kumabulon ye nanzaraw ko l'assemblée nationale naaninan o ye hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ye nanzaraw ko la cour suprême duurunan sariya sunba kɔlɔsi bulon nanzaraw ko la cour constitutionnelle wɔɔrɔnan sariyabulon min bɛ jamanakuntigi ni minisiriw ka kiri tigɛ n'u ye jamana kɔnɔdenw janfa Nansaraw ko la haute cour de justice wolonfilanan kankɔrɔsigi minnu bɛ na ni hakili ɲuman ye walasa jamana kɔnɔdenw ka yiriwa ani an ka sigidaw ka yiriwa nansaraw ko le haut conseil des collectivités territoriales a seeginan an'a laban o ɲɛsinlen don sɔrɔ ma seko ni dɔnko yiriwali ani an ka jamana nafolokow ma jamanakuntigi Mali sariya sunba b'a fɔ ko maliyɛnden yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i kanbɔ mali jamanakuntigiya nɔfɛ n'i ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafalen don i bolo ani ni baasi t'i ni sariya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana sariya sunba kɔlɔsi bulon mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'olu nan'a ye k'a fɔ k'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'a kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ i kan ka sefa wari miliyɔn mugan ani duuru de sara mali jamana kɔnɔdenw de b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ sugandi ni kalata ye o kalata o ye tako fila ye tako fɔlɔ la maa fila min ka jama cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye olu fila bɛ sama ka bɔ tɔw cɛ la tako filanan kalafili o bɛ kɛ o maa fila de ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min ka maa cayara ni maa min ta ye o la o de bɛ ta ka sigi jamana ɲɛmɔgɔya la an ka sariya sunba b'a fɔ ko jamanakuntigi k'a ka kan ka san duuru fɔlɔ kɛ o kɔfɛ a bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ka san duuru filanan kɛ n'o dafara san tan na sariya sunba b'a fɔ ko a tɛ se ka sigi tuguni Mali jamana ɲɛmɔgɔya la. An ka sariyasunba b'a fɔ ko n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigira fanga la, ko tile fila o kɔfɛ, ko magoɲafɛn o fɛn b'a bolo, misali la dugukolo, bolimafɛnw, wari, ko a ka kan ka olu bɛɛ lajɛlen gafew fara ɲɔgɔn kan ka to olu sariya an ka hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon na, ni nansaraw ko la Cour suprême. Wa k'o wale in wajibiyalen don a kan san o san a ka Mali marali kɔnɔna na. A wajibiyalen don a kan fana yan'a ka fanga ka ban walima yan'a ka san duuru fɔlɔ ka ban, a ka kalafiliw boloda tile mugan ni kelen kɔnɔ walima tile bi naani kɔnɔ ale de bɛ fangabolo ɲɛmɔgɔ sugandi n'an k'o ma premier ministre jamana minisiriw ka ɲɔgɔnye min bɛ kɛ dɔgɔkun araba o araba ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye mali jamanakuntigi dagayɔrɔ an'a ka cakɛyɔrɔ o ye kuluba palais ye fangabolo fangabolo ɲɛmɔgɔ tɔgɔ nansarakan na o ye premier ministre ye jamanakuntigi de b'ale sigi wa jamanakuntigi de bɛ se k'a lawuli n'ale sigira a bɛ fangabolo ɲɛmɔgɔ tɔw sugandi n'o ye minisiriw ye ni jamanakuntigi ka yamaruya ye ni jamanakuntigi y'a lawuli fana a n'a ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ minisiri tɔw bɛ ale de kaman kɔrɔ wa ale de n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la u man ka ko foyi de boloda ka ko foyi de sigi sen kan ka sɔrɔ ale ka yamaruya t'a la premier ministre a bɛ se ka kɛ jamanakuntigi nɔrɔbila ye yɔrɔ dɔw la sariya b'olu yɔrɔw walawala i n'a fɔ jamanakuntigi ta kɛra cogoya min na fangabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ani minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen n'u ye baara daminɛ a wajibiyalen don u ka fɛn fɛn b'u bolo k'o ye dugukolo ye k'o ye wari ye k'o ye bolimafɛnw ye u k'a gafew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa sariya an ka hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ɲɛmɔgɔ fɛ yen nɔ awa o wajibiyalen don ka san o san u to fanga bolo fara ɲɛmɔgɔya dɔ la fangabolo ɲɛmɔgɔ ka cakɛda tɔgɔ ko primature a filɛ nin ye cité administratif la pɔn fadi kɛrɛfɛ ni dɔw k'a ma ko pɔn filanan kumabulon kuma bulon i n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min na o ye faso kunkanko kuma de fɔ yɔrɔ ye jamana ka cidenw kuma yɔrɔ don n'an b'a fɔ olu ma ko depitew u bɛ taa maa kɛmɛ ni maa bi naani ani maa wolonwula la olu de ye jamana kɔnɔdenw dabara ye jamana kɔnɔdenw ɲɛkisɛ ye ani jamana kɔnɔdenw kulo ye depitew u bɛ sigi ni jamana kɔnɔdenw ka kalafili de jamana kɔnɔdenw de b'u sugandi ka t'u sigi kuma bulon kɔnɔ u ka kuma u nɔ la u ka sigiko kelen o ye san duuru ye u bɛ se ka sigiko caman kɛ kuma bulon kɔnɔ nka sariya b'o yɔrɔw fana walawala depite si nɔ tɛ se ka minɛ walima k'a minɛ k'a datugu kaso la ko barisa ko a ye jamana kunkanko kuma de fɔ sariya kɔnɔna na a se bɛ depitew ye ka na ni sariya kuraw ye sariya kura minnu ni fɔ ka bɛn kɛra a la n'a bɛ se ka ta ka don an ka sariyaw kɔnɔ jamanakuntigi n'a ka fangabolo n'u farala ɲɔgɔn kan ka ko dɔ labɛn jamana marali koɲɛ kan ni depitew n'u ma sɔn a ma u bɛ se ka kalafili dɔ boloda u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la yen nɔ o kalafili u b'a fɔ o ma ko motion de censure o la depite kɛmɛ ni bi naani ni wolonwula cɛla ni banta n'o cayara ni sɔnta ye fangabolo ani jamanakuntigi ka ko labɛnnen o tɛna kɛ tuguni n'o kɛra sariya bɛ fangabolo ɲɛmɔgɔ n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen jagoya u ka baara bila mali kumabulon filɛ nin ye bagadaji arayida la bamako Hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon hakɛ ani sariyaw kɔlɔsi bulon bɛ fanga bolo min fɛ ni nanzaraw b'a fɔ a ma ko le pouvoir judiciaire ale sirilen tɛ fanga bolo tɔw la i n'a fɔ jamanakuntigi ni minisiriw ka fanga bolo ni nanzaraw k'o ma ko le pouvoir exécutif a sirilen tɛ depitew fana ka fanga bolo la ni nanzaraw k'o ma ko le pouvoir législatif Dakuruɲɛ kelen na an ka jamana kiritigɛ yɔrɔw ni nanzaraw b'a fɔ a ma ko tiribinaliw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale fanga bolo de kɔnɔ u ka baara ɲɛsinnen don jamana sariya sunba jɔsenw kɔlɔsili la ka kiri tigɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ hakɛ la sariya ɲɛma an ka hakɛ ni sariya kɔlɔsi bulon kalifalen don mɔgɔ minnu ma Nansaraw b'a fɔ olu ma ko majistra u bɛ sugandi minisiriw ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye senfɛ nka u ka ɲɛmɔgɔba jamanakuntigi de b'ale sugandi ni majistra tɔw ka yamaruya ye hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ka cakɛda filɛ nin ye banankabugu bole an ka sigida wɔɔrɔnan na sariya sunba kɔlɔsi bulon sariya sunba kɔlɔsi bulon i n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min ale de ɲɛsinnen don ka jamana sariya sunba jɔsenw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o la sariya kura si tɛ se ka ta jamana kɔnɔ N'o sariya ma da olu de ɲɛkɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛ n'a n'an ka sariya sunba jɔsenw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ walima k'i kanbɔ depiteya nɔfɛ o taama an'o gafew sɛgɛsɛgɛli o bɛ kɛ olu de ka cakɛda la olu de b'u janto kalafiliw la i n'a fɔ jamanakuntigi kalafili depite kalafili ani referɛndɔm kalafili wa o kalafili kelen o kelen olu de fana b'o jaabi bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma Maa kɔnɔntɔn de bɛ sugandi ka sigi sariya sunba kɔlɔsi bulon kɔnɔ o maa kɔnɔntɔn nansaraw b'a fɔ olu ma ko conseiller o conseiller kelen o kelen yamaruyayalen don ka san wolonwula de kɛ o jɔyɔrɔ in na sariya b'a yira k'a fɔ ko n'o san wolonwula fɔlɔ banna ko a bɛ se k'i kanbɔ tuguni san wolonwula filanan nɔfɛ mɛ ko n'o banna ko a tɛ se k'i kanbɔ o jɔyɔrɔ nɔfɛ tuguni o maa kɔnɔntɔn bɛ sugandi cogo min o de filɛ nin ye jamanakuntigi bɛ saba sugandi an ka kumaso ɲɛmɔgɔba n'o ye président de l'Assemblée nationale ye ale bɛ saba sugandi majisitaraw fana faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ majisitara saba sugandi o y'o maa kɔnɔntɔn dafalen ye an ka sariya b'a fɔ ko sariya sunba kɔlɔsi bulon ka kumakan ko a man ka wuli ko a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ jamanakuntigi la fo ka n'a bila fasoden na mali sariya sunba kɔlɔsi bulon ka cakɛda filɛ nin ye Hamdallaye ACI deux mille la sariyabulon mun bɛ jamanakuntigi ani minisiriw ka kiri tigɛ i n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min ale ye fanga bolo ye mun ɲɛsinnen don jamanakuntigi ani minisiriw ka kiri de tigɛli ma jamanakuntigi ani minisiriw u ka baara kɔnɔna na n'a yera k'a fɔ k'u ye faso janfa k'u ye faso bila dingɛ kɔnɔ k'u ye faso ŋanamu o la an ka kumaden minnu sigilen don kumaso kɔnɔ n'o y'an ka depitew ye u bɛ kalafili dɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kalafili jaabi nan'a yira k'a fɔ ko depite fila sɔrɔla depite saba kan mun b'a yira k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ ye ko o janfako ye tiɲɛ ye o faso ŋanamuni ye tiɲɛ ye jamana sariya b'a wajibiya o sariya bulon kan a k'o jamana kuntigi sugu a k'o ɲangi walima a k'o minisiri sugu a k'o ɲangi kiritigɛla kɔnɔntɔn ni nansaraw b'a fɔ ma ko juge an'u nɔrɔbila olu de bɛ sugandi assemblée fɛ ka t'u sigi jamana k'o cakɛda in kɔnɔ a cakɛda dagalen filɛ nin ye Hamdallaye ACI la place CAN na jamana fanga bolo wolonfilanan n'o ye le haut conseil des collectivités territoriales i n'a fɔ a fɔra video daminɛ na cogo min olu ye jamana kɔnɔdenw ka kankɔrɔsigiw de ni nansaraw b'a fɔ u ma ko les conseillers o la hakilina ɲuman fɛn fɛn bɛ na ni jamana layiriwali ye ka jamana kɔnɔdenw layiriwa jamana kɔnɔdenw ka lakanani an'an ka sigidaw ka lakanani olu b'o hakilina ɲumanw cɛ k'o lase fangabolo ma wa sariya bɛ fanga bolo fana wajibiya a kan'o hakilina ɲumanw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye sariya b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i to depiteya la k'i kanbɔ jamana kankɔrɔsigiya nɔfɛ jamana kankɔrɔsigi kelen o kelen bɛ san duuru de kɛ a jɔyɔrɔ la ni tubabuw k'o ma ko un mandat u ka cakɛda filɛ quartier du fleuve la bamako fangabolo mun ɲɛsinnen don jamana ka sɔrɔ ma ani seko ni dɔnko yiriwali ma I n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min ale ye fanga bolo de ye mun ɲɛsinnen don jamana ka sɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka seko n'a ka dɔnko yiriwali a b'i janto jamana ka hɛrɛ sɔrɔli siraw la a bɛ gafe dɔ bɔ san o san mun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jamana mako bɛ nafolo hakɛ mun na jamana kɔnɔdenw ka degun ye mun ye an'u mako bɛ fɛn minnu na a cakɛda baara yɔrɔ bɛ mɔgɔ damadɔw de fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ sendikaw faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila asosiyasiɔn faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila ani maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ olu ka nɔrɔbila u yɛrɛ de b'u ka ɲɛmɔgɔ an'u ka ɲɛmɔgɔ dankan sugandi u ni ɲɔgɔn cɛla la yen nɔ u ka sigiko kelen n'o ye manda kelen ye o bɛ bɛn san duuru ma jamana conseil économique social et culturel ka cakɛda o filɛ nin ye kuluba an balimaw an tun bɛ fitinin mun dɔn mali fanga la anw ye o fɔ aw ɲɛna o la an b'a ɲini aw fɛ aw fana bɛ mun dɔn tulo bɛ taa kalanso don o don a y'o fɔ an ɲɛna kɔmɛntɛriw la a y'an ka videow n'a diyara aw ye a y'a yira k'a diyara aw ye a ye videow tila an ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a y'a abonné an ka chaîne na a ka cloche activé n'ala sɔnna ma videow caman camanba bɛ sira la ka na a bɛ se ka taa an suit facebook sanfɛ instagram sanfɛ twitter sanfɛ walima tiktok fana sanfɛ so dɔn yiri dɔn